Ụmụ Udo Development ekene m ụnụ kene ezigbo mmụọ niile anyị na-emere ife ya na mmụọ niile na-emere anyị ife hmm? were sị na mbụ akpọkugoro m chi onye ụwa m bụ nwaeze efu na mba wee kpọkukwanụ Udo anyị ji maka ya wee nọrọ n'obi a hmm? wee kpọkukwanụ Udo di m nke dị be nna m eji mkpọ n'ala were akpọni Hmm? were sị na o nwere ezigbo nkụzi m wetara ụnụ tata bụ Eke bụrụkwa ụnụ a kind of a message ka m bịakwa So nkụzi a bụ o yibere nkụzi nna anyị Ichie Ezude kụziri yesterday. That nkụzi nna anyị Ichie Ezude kụziri yesterday. Mụnwa bụ ife amara m mụtara nnukwu ife na ya bụ nkụzi. So the ten mas na that nkụzi m mụtakwa eh, ma ọ ya nwa mụkwalụ nkụzi a na m sịkwa ka m nye ya na a kind of a message adịkwa m entitled ịgbazi ụnụ hmm? dịkwuonụ entitled o nwee onye ife m kụziri ọ bụrụ na ị ghọtahụ ị jụọ ajụjụ hmm? biko um, because uh, anyị amaghị ya dum so o nwerọ onye nobody is perfect ife anyị bịara ebe a bụ ka anyị mụrụ amụrụ marụkwana ka anyị ga-esi wee nata Igbo be anyị dozisie udo dị n'ala Igbo so na ọ part of our agenda anyị ji wee nọrọ n'obi anyị ka m bịakwa ụmụnne m so kedu nkụzi m na-ekwu nkụzi m na-ekwu bụ gbasara mkpa ọ dị di bi ụlọ chọrọ ụmụ especially anyị nwa bụ ndị n'obodo oyibo mkpa ọ dị anyị ebidogoro kịta na-akpọbataba ụmụ anyị mụrụ n'obodo oyibo n'obi ndị ichie ka anyị bido kịta na-akpọbataba fa n'obi ndị bụ ichie ka ife m na-ekwu gbasara ụmụazị anyị mụtagasịrị n'obodo oyibo ma ndị mụrụ n'obodo oyibo ma ndị mụrụ na In fact, ọ bụrụ na i ji nwa ụmụ gị kpọbatabeghị ụmụ gị n'obi ndị bụ ichie, ọ dịkwa very important. Especially ife dị na nkụzi a bụ nkụzi a na-eje ndị a mụrụ 20, eh, 2013 ka ị ga-asị ndị a mụrụ 2013 by now ha adịgo 12 years ndị a mụrụ 2013 by now ha adịgo 12 years kedu ife m na-akọwa ife m na-akọwa bụ ndị a mụrụ dịgolu 12 years e kwesịrị ịkpọbata fa n'obi ndị ichie and ọ dị very simple ọ dị very simple ọ dị omimi it's a kind of a spiritual something and it's a kind of also a physical ka m bịakwa ụmụnne m so ụmụnne m ibi nkụzi a nkenke ibi ya nkenke bụ gbasalụ kịta na anyị nwa bụgasị bụ di ji ụnọ ma mmụọ ma mmadụ ị ma na majority of us almost onye ọbụna nọ na this platform a ji nwa almost onye ọbụna nọ na this platform ji nwa ah yes ama m na ndị dibịa masalụ nkụzi a mana ife m ji kwu na ife m ji we sị na nkụzi a dị very important bụ um anyị nwa bụ ndị n'obodo oyibo majority of us anyị nwa bụ ndị n'obodo oyibo anyị amabeghị maka nkụzi a ikekwe ọ bụrụ na ọ today ka ị na-anụ this nkụzi mana biko ife m na-ayọ bụ biko ka anyị were nkụzi a just merụ mere ife megorie ka ọ bụrụ ya bụrụ a kind of something physical and it's a kind of a something spiritual ịkpọbata ụmụ ụmụ anyị n'obi ndị bụ ichie ọ bụrụ na i ji nwoke especially ụmụ nwoke ndị mụrụ ụmụ nwoke n'obodo oyibo ọ bụrụ na ị ka nwere access ebe ụmụ gị nọ and two ị ka na-afụ ụmụ gị and ị ka na-afụ ụmụ gị oke na ọrụ dịịlị gị oke na ọrụ dịịlị gị one day ije gote ọkụkọ ka m bịakwa oke na ọrụ dịịlị gị one day ije gote ọkụkọ igote ọkụkọ that nwa ahụ ị mụrụ em igbuoru ya ya bụ ọkụkọ igbuoru ya em gbusa gbusa em gbusa ya bụ ọkụkọ ọbala ya n'ala that thing the very is a spiritual something and it's a kind of a physical something ọ dị nnukwu ile ife ọ mean na ọ bụ that day na ịkpọbatago nwa gị n'obi ndị be ichie and so before ị chọrọ igbu ya bụ ọkụkọ em ya bụrụ life ọkụkọ inye ya nwa gị ahụ nwa gị ahụ anwụrụ ọ nwụrụ ọ na imeperi ya ụzọ nwee ka esi eme imeperi ya ụzọ ọ nwụrụ ya bụ ọkụkọ bata imeperi ya ụzọ ọ nwụrụ ya bụ ọkụkọ bata ịnarịa ya bụ ọkụkọ ịnarịa ya bụ ọkụkọ idebe odo ịkọwachagoli ya na ị ya-egburu ya ọkụkọ nwata a na-enweso obi aṅụrị o debe o debe ya bụ ọkụkọ ọjị ịwaanụ ọjị na n'isi ụtụtụ n'ọnụ ụtụtụ ka ị ya-eji wee mee ife niile a ịwa ọjị ịwacha ọjị ịwacha ọjị ịwacha ọjị gọzie nwa gị gị na nwa gị ekpe ekpere mee this thing majority ife a dị very simple ee ịwacha ọjị mee unu aṅụ aṅụ nwatakịrị gị na nwatakịrị aṅụ iwere ọkụkọ kụchasịa nwatakịrị ahụ ije gbuo nwatakịrị ọkụkọ igbuoru nwatakịrị ọkụkọ that day em nwatakịrị em with friends mmadụ one ma one ị chọrọ ịkpọkwa isiere nwatakịrị nwatakịrị erie ndị na-ebe a iwelu nwatakịrị nwatakịrị ewere aka ya jee kulu ikesịa nwatakịrị nwatakịrị ewere aka ya jee busịa ndị ọ likeịrị nni erierie erierie nni nwere ya aṅụrị gụọrọ ya egwu kedu ife imere ife a ịkpọbatago nwatakịrị na obi ndị be ichie obi ndị be ichie kedu ife m mean by obi ndị be ichie ife a bụ guidance angels ịkpọbatago inyego fa inyego fa guidance angels inyego fa ikikele ha nwa ịdịzi in charge of nwa gị nwaanyị nwatakịrị eji wee kọọ ụta ife m ji wee sị na nkụzi a dị mkpa bụ gbasalụ anyị nwa na mkpa ọ dị ime ife a ọ dị very important because anyị nwa na-abụ this generation now unu watch unu afụ na generation anyị na

ọ dị ụmụazị amụrụ kịta na 3 ise ipekata mpe ọ bụrụ na nwa gị dị 12 years old o nwego ndị nke ha karịrị ịnidiri igburu nwa gị ahụ anụ ka ị kpọbata ya n'obi ndị be ichie isi ịnidiri isiri igburu ya anụ o nwere ife ọ ya-ewepụ gị n'ahụ o nwere ife ọ ya-ewepụ gị n'ahụ as long as ị nọ n'ime onye Ụmụ Udo ị nọ na am na platform a ya biko nụ ekwucha mkpụkọrọ uche m ka m kwulu wee sị ọkwa teaching m nwetara ee were sị biko nụ na m onye nụkwa ya kaalụ nwanne ya sị daalụ nụ ụmụnne m ka Eke tata maalụ nụ anyị mma